Ena mwa okhudzidwa ndi ana asukulu. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa kufala kwa coronavirus, boma la Malawi lidatseka sukulu zonse mdziko muno. Njirayi, ngakhale ndi imodzi mwa njira zopambana polimbana ndi coronavirus, idaika pa chiopsezo maphunziro a ana komanso chitetezo chawo. Dziko la Malawi lili ndi ana asukulu oposera 5 million ku sekondale komanso primary. Izi ndi malingana ndi kafukufuku wa National Statistics Office mchaka cha 2018. Pamene sukulu zidatsekedwa pa 23 Malichi 2020, ana opita ku sukulu akhala ali pakhomo osadziwa kuti atsekulidwanso liti. Ndipo izi zakhudza kwambiri anawa. Mkulongosola kwake, Charity Maganga yemwe ndi mwana wa sukulu m'boma la Mangochi wati iye wakhudzidwa kwambiri komanso izi zamupweteka moyo. Charity wati nkhawa yake yagona pakuti tsogolo lake lili pa chiswe kaamba koti chidwi cha maphunziro chikunka chitsika. Eee nkhani imeneyi inandikhuza ndi kundipweteka moyo kwambiri or ma student ambiri pa sukulu pathupo tinalira tikuzilirira mu mtima kuti tsogolo lathu likuphwanyika pa nkhani imeneyi ife timangoti ii mwina mwake ingotha mwezi basi tizipitanso ku sukulu koma pano pande mm tana zoti mpakana chaka sopano chikutha sopano pano chikupita kumapeto osaphunzira ah tsogolo langatu likuphwanyika chifukwa nthawi imene ndimati "Ah, sinanga ife tinayamba mayeso eh Eh, ndiye ndimati a tiziwerenga pano pakaye Koma tikafikira mayeso tiziwerenga ndiye timawerenga timolimbikira tikafikire pabwino tikakhoza mapointsi abwino ku sukuluko ndiye tikuona zokuti wakuti wakuti agwira anthu akuti mwakuti timangoti "Ah, basitu sizowerenganso ndiye timangosewera kumangotani basi ndi zosalongosoka sitimawerenganso ayi Potsirirapo ndemanga a Zelesi Ngwizi Mphunzitsi pa Mkanda FP School m'boma la Mchinji ati kutsekedwa kwa sukulu kwayika ana ambiri pa chipsinjo chosokoneza tsogolo lawo. Iwo ati tsogolo la ana lili pa chiopsezo kamba koti iwo ndi ana anzawo sakukumana zomwe zitha kupangitsa kuti anawa asokonekere.
Ifeyo kwatikhudza kwambiri chifukwa choti ana sitikukumana nawo and anawonso panopa ambiri akungokhala m'maganyu komanso akungokhala oyendayenda mumsewumu, ena akupanga mabizinesi, mabizinesi amene saoyenera kuti akhoza kupanga anawo. Hmm, apapo ndiye tisanene kuti pali china chake chimene chatengedwapo gawo, palibe china chilichonse chimene tikutengapo gawo. Ndipo tonse tikungokhala, palibenso munthu amene alugwira ntchito ina iliyonse kuposera m'mene tidayendera ndi a Story Workshop basi.
Mkulu owona za maphunziro a ana achichepere ku unduna wa za maphunziro a Gossam Mafuta ati matenda a Covid-19 akhudza kwambiri maphunziro mdziko lino. Iwo ati maphunziro mdziko lino ayima. Koma iwo ati ngakhale kuti sukulu zaimitsidwa, boma laika ndondomeko kuti ana apitirize kuphunzira kudzera pa intaneti komanso wailesi. Nkhani ya matenda a Covid-19 ku unduna wa zamaphunziro yatikhudza kwambiri chifukwa masukulu tinatseka mwadzidzidzi pa 23 March koma mpaka kudzafika nthawi ino ndiyoti takhala mwina pafupifupi mwezi ana ali kumudzi koti anayenera kukhala ali kusukulu so maphunziro mwachidule tinene kuti ayima. Ngakhale pali kuthekera koti ana adziphunzira kudzera m'njira ya intaneti komanso wailesi, si onse omwe angakwanitse kulandira maphunziro awo kudzera mu njira yamakonoyi. Mmodzi mwa iwo ndi Charity. Iye akufotokoza kuti kaamba ka umphawi komanso kusowekedwa kwa makolo, makamaka a m'midzi, n'kovuta kuti makomo ena akhale ndi makina a kompyuta ngakhalenso wailesi imene. Eeeh zimenezo tinangomva koma sinanga kunoku ndi kumudzi one, ndalama makolo athu zimene anali nazo nzoti akalipire sukulu ija basi. agulise tichimanga ati ana atilipire school fees ija ndiye akuti kaya zamafoni ma internet ana mwakuti mwakuti ife zimenezo tilibe makolo athu ndi wovutika mwaona pimepo ah, pimenepo dinde ah, pali chinyengo chachikulu pimenepo pali chinyengo chinyengo chachikulu ena akukwanitsa kuphunzira ena ife tili kungokhala tonse tinali klasi imodzi form two ena akutisiya apita klasi ina ife tili klasi yomwe ija mukuona pimepo pali nzeru pimepo ayi ndithu atsetsereke kumuzi kuno nafenso tizipeza zinthuzo nako ku nsanje mavuto akupeza makina komanso zipangizo zoyenera kuphunzirira pa intaneti komanso pa wailesi alipo choyambirira kuti munthu aphunzire bwinobwino pamafunikanso kukhala mphunzitsi wowongolera iwo akhoza ku- kungomu- kungomva zomwe zikuyankhulidwazo komano tanthauzo lake kuseli osadziwa ndiye tipezeka ifeyo tokha tiziwongolana bwanji choyambirira kuno ndi kumuzi Pa intaneti anthu ambiri muno momwemuli alibe zipangizo zophunzirira. Tingomva zoti tiziphunzira mma wailesi koma ife mawailesi kuti tikwanitse sitingathe kugula fukwa ndalama kunoko kulibe. Bola mmatauni ku Lilongwe konseko anthu akumaphunzira bwinobwino ndipo tomamvanso pa wailesi kuti anzathu akumaphunzira koma ife kuti tipeze zinthuzo zikutivuta kwambiri. Basi moyendamo momwe tikamayenda ena ma wailesi opezeka nawo ndi anzathu omwe amene akutifotokozera.
Aphunzitsi nawonso ati iwo akuyesetsa kukhala tcheru kuthandiza anawa koma izi zikuvutirapo kamba kuti anawa salinso m'manja mwawo. Izi zikupangitsa kuchepa kwa chidwi pa maphunziro kwa ana sukulu eni ake. Timamva pa akunena za ndondomeko yoti ana aziphunzira kudzera ma wailesi monga ku primary kuno dongosolo limeneli layambika koma chikundikhuzaso kwambiri kuti a ana awa ambiri sakufikiridwa chifukwa nyumba zambiri mulibe chani ma wailesi mulibe zipangizo zoti ana aja atani atha kuphunzirapo ndiye ana aja ambiri nthawi imene program ija ikuchitika Ndikuwaonanso ana aja ali balalabalala. Nthawi zina timawauza kuti kamvereni wailesi. Chimene tikuchiona kuti ana aja kuphunzira pa wailesi ndi vuto lalikulu makamaka kumidzi kunoko. Sitidziwa ana a m'taunimo koma kumudzi ngati kuno ndi vuto lalikulu lomwenso inenso likundikhumudwitsa kwambiri ngati mphunzitsi wamkulu. Zimene zija akuphunzira ndi ena koma ana athu kunoko definitely sakutani, sakuphunzirapo. Zikukhala zovuta kwambiri. Zakhudza maphunziro athu panopa moti. timangoona ana balalabalala and china chimene tikukhumudwa nacho ndichakuti anawatu akungoyenda mmidzimu madansi kuli ma video masiku ano akumayenda mmenemumu tili ndi nkhawa moti ana achisikana akhoza kutenga mimba zosayembekezera izozo ndithu matenda amenewa mulili umenewu watikhuza kwambiri ngati ine mphunzitsi wamkulu. Mavuto ngati awa ndi omwe adetsa nkhawa mabungwe omenyera ufulu wa maphunziro mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition, a Benedicto Kondowe, ati ngakhale boma laonetsa chidwi pofuna kuti maphunziro asaime mdziko muno, nkofunika kuika njira zadala zofuna kuthandiza ana omwe sangakwanitse kudzipezera okha maphunzirowa. Ndondomeko zimene boma lakonza pakadali pano ndi zimene timanena kuti kugwiritsa ntchito ma technologies. a kupereka maphunziro kuzera makina a internet komanso ma radio stations ndiye mukayang'ana ma internet makamaka ma statistics amene anzathu a National Statistical Office anatulusa kuzera mu 2018 Population and Housing Census ikunena kuti ndi amalawi 16% okha amene ali ndi mwayi wogwisa ntchito makina internet. Ndi a Malawi 52 percent okha amene ali ndi mwai wogwiritsa ntchito foni. Koma pa 52 percent imeneyi, a Malawi opitirira 75 alibe mwai wogwiritsa ntchito foni ya. a amene amatchedwa smart foni chifukwa ndi okhawo amene boma lingagwiritse ntchito kugwiritsa ntchito makina a intaneti. Lipoti yomweyi ikunenanso kuti ndi 14 percent ya a Malawi okha amene ali ndi mwai woonera television. Komanso ndi 32 percent yokha ya a Malawi 33 percent yokha ya a Malawi amene ali ndi mwai wogwiritsa ntchito radio. Ndiye mukayang'ana njila zimenezi zikuonesatu poyela-yela kuti millions of Malawian children akhala asakufikilidwa ndi maphunziro. Maka-maka mukayang'ana ku radio muwona kuti pali anzathu, ana, amene samatha kumva. Kodi amenewo akufikilidwa motani? Mukayang'ana njila za radio zimene boma ligwilitsa nchito angosankhapo mbc yokha. Titafunsa ananena kuti a mbc tinali nawo ndi pa chingerezi timati memorandum kapena mgwirizano nde timafunsa kuti kodi poti covid ndi emergency nanga nthawi ya emergency anthu mungalephere kusainirana mgwirizano ndi ma radio stations wosiyanasiyana kuti tikathe kumufikira mwana wina aliyense. Pakadali pano talandira ma report amene tikulumikizananso ndi boma kuti pamene agwiritsa ntchito mbc tingopereka chitsanzo boma la Nsanje liyenera kufikiridwa ndi mbc radio 2 koma ma phone amene tikulandira kumenekoko ndi onena kuti pali madela ochuluka amene sakufikiridwa ndi mbc zikuthandauza kuti ana amenewowo ufulu wawo wa zamaphunziro ukadali wosatetezeka. Gawo lina ndilonena kuti schedule imene mbc yatulusa kunena kuti mwina English yiperekedwa from 9 o'clock. 9 o'clock nthawi ikakwana kupezeka kuti pa mbc palibe program imeneyi. Zonsezo zikupereka chithunzithunzi chonena kuti chiopsezo cha kukhala ndi ufulu wa zamaphunziro mziko muno chili uh, uh, uh, tinganene kuti ndi chachikulu chimene nthawi zonse kumbali ya boma ndi ma stakeholders amene tigwira ntchito kutukula maphunziro tiyenera kuunikira. Ngakhale pali chiopsezo chotero, unduna wa zamaphunziro sunangokhala pansi. A Gossam Mafuta ati unduna wawo ukudziwa kuti makomo ena sangakwanitse kukhala ndi wailesi ndipo ati akuunika ndondomeko zoyenera. Iwo ati njira imodzi imene angathandize makomo amenewa ndi kupeza njira kuti sukulu. zitsegulidwenso. Nkhani imeneyo ndi yovutirapo pang'ono komabe ndi yoti taiyamba kuiunikira chifukwa tikuonadi kuti makolo akufuna ndithu ana atabwerera kusukulu. Ndikhulupirira Covid-19 yatipatsanso mwayi kuti makolo ndi ena onse tidziwe kuphunika, kufunika kwa mphunzitsi. Chifukwa timangoona ngati aphunzitsi aja ndi osafunikira koma apapa mwayi wapezeka kuti aliyense waona kuti mphunzitsi ndi wofunikira, akuthandizira aphunzitsi kulera ana. Ndichifukwa chake makolo akufuna masukulu asegulire koma tikumvetsa ndithu ndondomeko zimenezo ndikutheka kuti tayamba kuganizira kuti tingachite bwanji chifukwa sitingangofika kungoti tsegulani bwerani pofunika pakhale ndondomeko zokwanira kuti ngati itati sukulu yasegulidwa kodi ana akakhala otetezeka bwanji kumasukulu kwathu nanga aphunzitsi akakhala otetezeka bwanji kumasukulu kwathu popeza covid 19 yi ndiyoti tikhala nayo kwanthawi ndikofunika kuti tipeze njira ndiye ndondomeko zimenezo tikuyamba kumakambirana Palinso kale komiti imene yaikidwa, a nduna anaika komiti yoti izikambirana za zimenezi ndiye chiyembekezo chilipo kuti n'kutheka masiku akubwerawa mwina tidzakhala tikupereka uthenga woti ziyende mwakutimwakuti. Koma ndi nkhani yoti sitingangoipanga lero ndi lero, yofuna kuti tiilongosole mwandondomeko zokwanira chifukwa banji kucha makolo omwewo adzayambanso mwina kumati kumatinenanso kuti mumatengeranji ana athu kusukulu pamene panopa akufuna anawo abwere kusukulu. Kusapita kusukulu nthawi yaitali kumakhudzanso kaganizidwe ka ana chifukwa choti ana amatha kutenga zimenezi ngati momwe zinthu ziyenera kukhalira ndipo izi zitha kuchotsa chidwi chawo pa maphunziro zimenezi zithanso kuthandizira mchitidwe wogonana pakati pa ana okhaokha ngakhalenso anthu akulu omwe atha kuganiza kuti anawo ndi amsinkhu wogonana nawo kamba koti akamakhala ku nyumba kwawo savalanso uniform yakusukulu
Chikhalidwe cha ana chasokonekera kwambiri chifukwa chokuti mwina mwana uja akakhala kuti ali mu uniform muja munthu amathako kumuopa kuti eh mwana wa sukulu. Panopano zangolinganano mwana wa sukulu ndi mwana wa mmudzi oti sakupita ku sukulu zili chimodzimodzi. Ndiye pali chiopsezo chokuti ngati sukulu ingatsegulidwe, eh, ana mwina ndi ochepa amene atadzabwerere ku sukulu, kwenikweni ana atsikanawa, chifukwa chokuti panopa nawonso atsi, ana atsikanawo angotayirira kuoneka ngati kuti basi sukulu ya, sukulu yatha, ndiye ali pa chiopsezo kwambiri. Kutayirira kwakeko akumaonetsa ngati kuti nanga si mwana uja akakhala kuti ali pa sukulu amakhala akuwerenga, Nthawi yosewera kwambiri imakhala palibe koma panopano mpata ukumachuluka kwambiri ndi osewera ife tikuona ngati kuti mmaganizo mwawomo sukulu yatha ndiye mpata wokuti awerenge mwina usiku muja ukusowa mmalo mwake ukuchuluka ndi mpata osewera. Dr Eric Umar omwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya madotolo mdziko muno, Malawi College of Medicine ku Blantyre, ndi katswiri pa nkhani za kaganizidwe. Iwowa akufotokoza mavuto omwe angakhudze ana pa nthawi yomwe sakuphunzira komanso kusewera ndi anzawo kamba ka ziletso zomwe boma linapereka malinga ndi Covid-19. Now, chimene chachitika nchonena kuti ndi Covid zachititsa kuti mwina mwake ana sakupita ku sukulu, makolonso sakupita ku ntchito. Ndiye kuti zinthu zomwe iwo anakhala, tinganene kuti pachizungu routine, imene imagwiritsidwa ntchito imakhala kuti yasemphana ndi zomwe zimachitika. Chifukwa cha zimenezozo, n'zonena kuti mabanja ayenereka kuti mwinamwake apezeno njira za za zatsopano zokhalirano limodzi. Ndiye mu kuchita tinga tinganene kuti mmene akufuna kuti akhazikitse routine yatsopanoyi, pakhoza kukhala mavuto angapo. Okay. Um, mwa mavuto ena tinganene kuti makamaka let's say ngati kwa anawa, ndi zonena kunena kuti ayenereka kuphunzira mwina kukhala pakhomo pomwe makolo awo ali pomwepo. Komanso makolo akhoza kukhala akupanga demand kuti ana awo mwina ndi mmene angakhalire kaya tinganene kuti mwina kaya cleanliness kapena kuti zimene amapanga iwo ngati ana kuthamangitsana m'nyumba nthawi ina iliyonse mmene akufunira komano makolo afuna kuti awo akhale ndi discipline ina yake zinthu zomwe sanazolowere chifukwa kuti ena amakhale mbali ina ena amakhala mbali ina pakhoza kukhalano ngati conflict kukangana pakati pa makolo ndi anawa komanso muzipeza kunena kuti akhoza kupezeka kuti mwina pakati pa makolowa Mwina mayi akhoza kukhala kuti alibe nazo vuto kwenikweni zimene ana akupanga, mwina chifukwa anazolowera ngati kholo, pomwe azibambo akhoza kukhala kuti mwina mwake ndi amene samakhazikika kwambiri pakhomo ndiye zochitika zikhoza kukhala kuti ndi zoti ngati zodabwitsa kwambiri ndiye ana ena akhoza kupezeka kuti mwina mwake makolo akumapezeka kuti mwina akuwadzudzula komanso pena mwina makolo kuwamenya kumene ana pofuna kuti apange bring discipline imeneyiyi. Ndiye mbali yoyamba ndi imeneyo yomwe ana akhoza kukhala kuti ali physically abused by either makolo onse awiri kapena kholo limodzi lomwe likuipidwa kwamb likunyansidwa kwambiri kapena kuti lilibe kuthekera koti akhonza kuwathandiza anawa munthawi ngati imeneyoyo. Um, Chachiwiri n'chonena kuti so imeneyi tinganene kuti tikhoza kunena kuti ndi pachizungu tinganene kuti ndi mwina ngati physical violence yomwe makolo akutha kuwamenya ana. Komano chikhoza kubweranso china chonena kuti chifukwa cha kulephera kuti mwina mwake makolowa akhale limodzi ndi anawa mu zinthu zomwe iwo sanazolowere pakhoza kukhalanso ah, imene amanena kuti emotional or psychological ah, problems zomwe ana angapange experience. Emotional, psychological experience tinganene kuti mwina ngati kumbali ya umoyo wokhudzana ndi mwina ngati tingati umoyo wa ubongo kapena kuti psychological pa chizungu zikhoza kupangitsa kunena kuti pa nthawi yomwe makolo ali pakhomo mwina nthawi zina akhoza kukhala kuti akhoza kuyankhula zinthu zoti zowanyoza ana mcholinga chowapanga discipline. A, zina zomwe makolo angayankhule zikhoza kuwapangitsa ana kuti akhale ndi mwina ngati kukhumudwa kwambiri koti zimene iwowo akhala munthawi zonse akuyembekeza kuti makolo awo mwina amawaganizira kapena a, amawawonera si mmene zilili chifukwa cha zinthu zomwe makolo angayankhuleno mwina ngati powadzudzula. Izonso zikhoza kubweretsanso mavuto ena kwa ana aja omwe zingabweretse ngati nkhawa kumbali yawo. Udindo woonetsetsa kuti ana akukula bwino motetezedwa ndi ulemu wawo komanso kulandira maphunziro suli m'manja mwa boma ndi mabungwe okha. Makolo, abale, anansi, mafumu komanso wina aliyense wa ife akuyenera kutenga udindo powasamalira anawa komanso kuwateteza ku mliri wa Covid-19.